posachedwa pompa a purezidenti anayambisa project ya megafarm parliament inapereka 20 billion zoyendesera programu imeneyi undp inapanga invest 80 million dollars kuMalawi kuno 136 billion kwacha koma tikunena pano zinthu sizikuyenda alfred mwenefumbo ndi deputy director of elections ku chipani cha mcp purezidenti chakwera anamusankha kuti atsogolere pulojekiti ya megafarm anyamata pa yunivesite ya LUANAR analembedwa ntchito kuti azipereka ulangizi kwa alimi amapanganso ma business plan potero amakachita submit ku MAIIC MAIIC ndi abbreviation kutanthauza kwake malawi agriculture and industrial investment corporation a MAIIC akaona business plan amapanga release ndalama zopita ku megafarm koma chodabwitsa panopa zonsezi sizikuchitika alfred mwenefumbo ali ndi mphamvu zambiri and he is not following the process mwachitsanzo anatenga matumba 2000 a fetereza ndi kugawana ndi chakwera fetereza wa boma akugwiritsidwa ntchito ku famu ya chakwera ndi mwenefumbo ameneyu mwenefumbo ali ndi famu yayikulu kwambiri mboma la mzimba 100 hectare amatenga mbewu za mega famu ma pesticide ma trekita ndi kumakalimira ku famu kwakeko mbali nayi alimi a mega famu sakupasidwa ndalama akamufunsa bwana tipase ndalama akumawuza kuti akatenge katapira Nawonso anyamata a LUANAR akugwira ntchito popereka ulangizi, business plan ndi zina. Malipiro awo sakulandira and more over Mwenefumbo anasiya kulumikizana ndi anyamata amenewa. Chief Executive wa MAIIC anapanga resign ataona kuchuluka mphamvu kwa mkulu ameneyu. Posachedwa pompa UNDP inapereka ndalama zothandizira alimi. Alimi amenewa analipo 80. koma chakwera ndi Mwenefumbo anazidya ndalama zonsezo osawapatsa alimi undp yomweyo inaperekanso ndalama zothandizira ma agribusiness consultants a rwanda anazidyanso akapita ku ofesi kwake ku capital hill kukamfunsa amangotukwana nthawi zina amauza magadi kuti awathamangitse last week ma ps and directors ku ministry of agriculture anamuyitanisa mkulu ameneyu ku meeting kuti akamfunse meeting imeneyi imayembekezera kuchitika mawa koma mkulu ameneyu wakana wakana kupitako mpaka anauza apolisi aku area 30 kuti amange anthu onse amene anayitanisa meeting imeneyi foni inachoka ku state house ndikuopseza mmodzi wa akuluakulu ku ministry of agriculture mukamalimbana ndi Mwenefumbo muchosedwa ntchito undp inapereka 80 million dollars mukasungunula mmakwacha ndi 138 billion aboma akutiuza kuti ndalama imeneyi inatha koma alimi eni ake sanapatsidwe undp popereka ndalamazi imafuna kuti alimi a megafamu okwana 80 apatsidwe ndikugulira fetereza kulimisa kumunda kugulira mapesticide ndi zina zotero koma aboma akutiuza kuti ndalama yatha koma alimi eni akewo sanapatsidwe ambiri anatenga katapira pogulira fetereza komanso kulipira ganyu kodi ndalama za mega farm achakwera anapita nazo kuti komanso pulojekiti ya boma ikuyendetsedwa bwanji ndi munthu mmodzi parliament inapereka 20 billion kumene yapita sikudziwika komanso undp yapereka ndalama zokwana 136 billion sizikudziwikanso aboma akuti tagwiritsa ntchito mwagwiritsa ntchito kuti alfred mwenefumbo akuba ndalama za megafamu ndi chakwera matumba 2000 a fetereza anasowa umboni ulipo mapepala alipo koma chakwera chifukwa choona kuti ma- fetereza ameneyo anapita ku famu kwake ndi ku famu ya Mwenefumbo ku mzimba sakuzifufuza vitumbiko mumba ndi nick chakwera akuba ndalama ku NOCMA immigration transport komanso ku health anthu amenewa akagwidwa milandu yawo akungoithesa taona mlandu wa chilima chifukwa choti president ndi majaji akukhudzidwa aganiza zongothetsa boma ili la Tonse Alliance kungoyambira president vice president nduna majaji oyendetsa mega farm oyang'anira nrb mwana wa president azibusa mbava zokhazokha

ndalama zogulira nyumba 8 in 4 years azitenga kuti 2014 mpaka 2019 chimwendo banda amalephera kumaliza nyumba imodzi nyumba imodzi yeniyeni yaing'ono ya zipinda zitatu analephera kuimaliza in 5 years lero amusankha unduna wangokhala zaka 4 zokha wamanga loji ku salima makampani nyumba zokwana 8 ku lilongwe ku blantyre-so alinazo ku mzuzu alinazo ku dowaso anamanga komanso ali ndi magalimoto mbwerekete ndalama zogulira katundu eseyu in 4 years wazitenga kuti achakwera anapita ku parliament ndi kuwauza aphungu a kunyumba ya malamulo kuti awapase ndalama zokwana 20 billion kwacha aphungu anapereka akuti za mega farm lero akutenga akugula fertilizer 2000 bags ndikugawana ndi mwenefumbo alfred mwenefumbo ndikumakathira kuma estate kwawo chakwera akuthira ku estate kwake nayenso alfred mwenefumbo akutenga ndikumakathira ku estate kwake 100 hectare farm ya ku mzimba ndikunena pano anthu adandaula koma sizikumveka state house ikumuteteza mkulu ameneyo chifukwa choona kuti ndi deputy director of elections ku mcp